mu chaka cha 1992 kunachitika msonkhano okhuza za chilengedwe nde nthawi imeneyo ah, maiko osiyanasiyana anaona kunena kuti

um, convention imeneyi inali yoti maiko osiyanasiyana amene anagwirizanawo kuti tingathese bwanji mavuto achilengedwe makamaka amene akupititsa patsogolo kusintha kwa nyengo eya nde atasainirana uh, kuyambira 1992 akhala akukumana ndi ndekuti 1993 um, ndi- kunali cop number 1 uh, ndekuti kuyambira chaka chimenecho kuzafika panopo akumana misonkhano yokwanira 28 chifukwa chache panopo um, msonkhano wa nambala 29 umene ukutchedwa conference of parties ukachitikira ku baku ku azerbaijan dziko la ku east europe uh, ndi kumene ukachitikire msonkhano umenewu ndi msonkhano wa akuluakulu osiyanasiyana okambirana za mmene tingathesere mavuto amene akukhuza makamaka kusintha kwa nyengo nthumwi zimene zimapita ndi nthumwi zosiyanasiyana uh, koma mwina ndisindike kunena kuti msonkhano uwu ndi wa maiko amene ali pansi pa united nations ndi maiko amene anasayinirana mugwirizano woti tingathese bwanji zokhuzana ndi kusintha kwa nyengo amene anasayiniranawo ndi amene amapita ndi amene amatchedwa kuti ma parties tsopano ah, dziko ngati malawi ndi party Ah, dziko ngati mozambique ndi party dziko ngati zimbabwe ndi party ndi amene anasayinirana nde ma- maboma amenewo maboma osiyanasiyana amene anasayiniranawo ndi amene amapita ku msonkhano umenewu koma inuyo ndi ine tikudziwa kuti Tikati boma sikunena kuti ndi boma lokha limene limakhalapo. Nde boma limagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana. Nde pali ma civil society organisations amene amathandizira kunena kuti kodi tikuyenda mundondomeko. yeniyeni yoti zimene tikufuna tipange achieve tikafikirezo ziku, zikutheka so pali mabungwe amene si aboma komanso pali ma academic uh, institutions um, ma, masukulu eti amene amapanganso kafukufuku komanso uh, ma, pub- um, uh, private sector amene nawonso ndi okhuzidwa ndi kusintha kwa nyengo so makampani ndi anthu osiyanasiyana koma anthu amenewa akachokera mu dziko limene ndi party ku cop ndiye kuti ayenera kuti awapange uh, awalembe komanso awavomereze kunena kuti awawa tikupita nawo ku msonkhano umenewo, pachizungu amati accreditation. So uh, mabungwe osiyanasiyana amachita apply ku environmental uh, tingoti Ministry of Natural Resources and Environmental and Environmental Management uh, kapena anzathu a Environmental Affairs Department iwo amapanga coordinate zonse kulumikiza kunena kuti amene apite kumeneko ndi angati monga chaka chatha kunapita anthu angapo ku dubai amene anali pansi pa boma la malawi nthawi imeneyo amatsogoleredwa ndi amene panopo ndi a vice president a dziko la malawi mwina ndionjezerenso kunena kuti pama pa anthu amene amapita ku kumsonkhano kuja pamakhalanso atolankhani so atolankhani a nyumba zoulusa mawu ochokera ku ku dziko limene ah, likupitalo so monga kuno ndikhoza kukhala ndi kanda mbc ah, ndi atolankhani ena Nde chimene chimachitika nchonena kuti kumenekuja kuma kumatuluka migwirizano. Tagwirizana ichi, tagwirizana ichi, tagwirizana ichi. Nde chimene tagwirizanacho, chimene chagwirizanika ndi ma parties wo, maikowo, chimenecho ah chimatumizidwa mu ah mu manyumba amphepo or ma media houses kunena kuti zimene zagwirizanika ndi izizi ndipo um, nthawi zambiri chimene chimachitika nchoti uh, timu imene yapita kumeneko ija ikabwerako imadzakhalanso ndi msonkhano kunena kuti ipange iwauze anthu now tinapita ku msonkhano wakuti wakuti msonkhano umenewu zimene tagwirizana ndi izi ndipo dziko lathu la malawi lipindula mwakuti mwakuti mwakuti misonkhano imeneyi imachitika ndithu